daalụnị nke tata a ga-enebanye anya na isi ogbe wee kpọ ogbeani ndị kachasị bụ ụba na ya bụ isi ogbe wee kpọ ogbeani bụ ụmụ ojunwa ụmụ ojunwa nke nsi kọwa na ihe onyinyo anyị mepụchara ikpeazụ nị ụfọdụ n'ime we nọ n'idumu adiei na onije ụfọdụ n'ime we nọkwa n'idumu obori

anyị nwe idumu ikosia ya na idumu agbọ wa bụ idumu isii dị n'ilo ogbeani anyị ga-enebayewa anya n'ofu n'ofu werukwa ee eh, akọ kọwaa akụkụ ndị ị ga-anọ hụsị ya bụ ogbeani dịsị iche n'iche idumu ndị dị n'ogbeani dịsị iche n'iche dịka ka ọ dị n'ụmụ obi niile ihe ekene ndị ogbeani idumu udala bụ ọnya maka na ụmụ obi bụ ebe ụmụ obi usifo ka nsị na-abụwa ndị ogbeani idumu udala bi n'ebe cheta ishu na ụzọ wa ga-eje obi ụzọ wa ga-eje ọgwa obi ogbeani idumu udala cheta ishu aka nni dịka n'isi mgbago abụedo jekwa enugwu iyi ogbeani idumu udala cheta ishu

ezinụlọ a nwokolo ezinụlọ a oyamasị ezinụlọ a awụnọ ezinụlọ a nwani ezinụlọ oje ezinụlọ a nwamịna ezinụlọ ọsakwe ezinụlọ okonjọ ezinụlọ agwọ ya na ezinụlọ a ugbo wee bụ ezinụlọ iri na isii dị n'ogbeani idumu udala ọ bụrụ na o nwe ezinụlọ m wepụbeni ndị kpọne akpachana m aka n'anya mee biko kpọanị m afa wee edetie m wee ka afọ na ibe wee were daalụnị idumu ọzọ anyị ga-enebanye anya n'ogbeani bụ idumu ojeka ị ma na akọwani m unu na ụmụ ojunwa kachasị bụ ụba n'isi ogbe ni wa akpọ ogbeani idumu ojeka ka ụmụ a ojunwa nwụọ bi wa bụ ndị eri nzene ojunwa we bụkwa ofu onye n'ime ụmụ ozim ubulu akọwani m na ụfọdụ ime ụmụ ojunwa nwụọ nọkwa na idumu adiei dị n'ilo onije ka anyị nebanyeka anya na ezinụlọ ndị dị na ya bụ idumu ojeka ezinụlọ nke izizi we bụ ndị ji nzene ojunwa ka anyị si ekwu okwu ọnwa we bụ ezinụlọ a ndekwu anyị nwekwa ezinụlọ eze amaka ezinụlọ ọdịwe ezinụlọ egobiambụ ezinụlọ anwokolo ezinụlọ ikem ezinụlọ emefiene ezinụlọ osemeke ya na ezinụlọ oje ka e sikwa arịọkarị ụnụ ọ bụ na o nwebe mkpọpụ ndị tinyere bikoni

dịka eze andị asị wee na ọ ma mma okolobịa ndị mmadụ aba hụ ha n'anya shinne ụmụ obi shi eze bi n'ebe dịsị iche n'iche n'ilu ubulu mana ụnọ be we ọkpụ ụnọ we ke mkpụ afọ nwụọ ya bụ obi shi eze ka m kwuke nwantakịrị gbasa na obi shi eze obi shi eze ya bụ obi ubulu lụ be ni we akpọ ọgwa obi tata bụ obi ubulu nọ be ni ụnụ marị nke tata dịka be obi anọ ogige obi anọ ile obi ọgwa obi ụnọ be obi ubulu obi achị ubulu nọ nke tata obi shi eze ya lụa inyere eze bụ enyi ndị eze obi shi eze ya lụa

obi shi eze ya ụwa mbananị wee nọ nke tata achị ubulu ụmụ obi shi eze wee bi n'idumugbo ezinụlọ atọ dị na ya bụ idumugbo nke izizi bụ ọsaji okonji ya na edunkwu o mesịa a ma akpọ n'ụnụ be ụmụ obi shi eze nọkọ maka ebisiwe n'ebe e si abanye ubulu

ogbeanị bụ idumu idu ị nụcha aba akpọ idumu idu marịkwọ na ndị ọ na ndị idu nwọ mmekọ o nwere ike bụ na ebigewe na idu bịa ubulu bịa biri

o ji nwa anwa ọ bụ ishu ye di na ilu idu mana ije dị ọ aganana ọba anụ asụ eshi ogwe eji eme igbu eji omere ife igbu eji

kporinye pịzie bajeme na ebe akpọ idumu idu n'ogbeanị baje biri ya na ndị ezinụlọ ha obi nwa jee efe n'ime ụmụnne ụfọdụ apịzie na ọgwa obi mkpeghachi na wepụ kwa akpọ ọmụ ekwu

idu nwụọ ka ọ mụtie nwanọ gbakporiwe nwa maka na nwa obi ka ọ bụ nwa obi ogene ka ọ bụ ụmụ obi ogene na ụmụ obi wa jei na-ekwu obi ogene wele ya na ofu obi ọ mekwu bụ nsị obi jebọma ofu ọgwụ nwa na-abịa abụ na ewe ndị dị iche n'iche jebọma

na ndị niile chini echi oji chịsị wee lu ụbọchị tata wee nepụ anya na obi wachi ubulu jebọma ya bụ obi ogene ụmụ ya bụ obi ogene bụ nwanọ maka na akọwanị m na nwaada bụ ishu o ji ihe di na idu kpọ nwa ụmụa ofu n'ime ya bụ nwanọ nwanọ nwa bụ ọkpala ya bụ nke pizini na idumu ọsọme n'ogbe ego jee wa mba na adị na ogbe anị nke ụbọchị tata

iweka okebụnọ ya na anyabụine ọ bụ na o nwe ezinụlọ ndị gbanị biko ihe ma afa we emezue we idumu ọzọ a ga-enebanye anya bụ idumu ikosia ya bụ idumu ịkọwa na-agbagwoju anya nwantakịrị mana a ga-enebanye anya n'ime ọhụma ọhụma idumu ikosianị ọ dị dịka na ya ka sapụ n'ogbe anị

na-ekwu okwu chukwu o mesi bi na ya bụ anị Janet nke bụ Janet Ogbolu ọ bụ na maka Janet Ogbolu ka we ji akpọ ya bụ ebe anị Janet wa akpọ anị Janet maka ifirie Janet egbunwa

ezinụlọ amọdị ụmụ obi ugbọmọ we bụ ezinụlọ amadụaka ezinụlọ amadụaka na m kọwanị ụnụ oge m ji agba idumu na ezinụlọ ndị dị n'ogbe anị idumu ụdala ka m ji kọwanị ụnụ ezinụlọ amadụaka ezinụlọ amadụaka nsị na-apụ obi na ebe ọzọ dị n'ogbe anị idumu ikosia na idumu agbọ wee bịa abụbụ akpọ anị Janet akụkụ ndị ọ ka idu- ezinụlọ amadụaka bi ga-elu ụbọchị tata onye ezinụlọ amadụaka ya achị ụmụ obi usifo dị na ogbe anị idumu ụdala ezinụlọ ikpeazụzi bụ ezinụlọ a ọnwụemene mana ụmụ odunwa ka we bụ biko ni o nwe ezinụlọ ndị kpọ na afa nochenini m gwanị m idumu o kwesịrị afa we ga-adị etinye we a ma achọ ụnụ wọcha nye meni anyị ji emepụcha nye na emepụcha ọnwa ụfọdụ n'ime ndị akwado niile nye n'ime eme anọ n'ebe ni ejetegewe mana ụmụ we abịanye n'ụlọ ụfọdụ abịakwa ụlọ wee bịa ụlọ eso we ndị mụnụ we na ndị ezinụlọ we meme omerife mana ama na ndị we na we shi ihe nji akọwa ihe ni bụ ka mgbanwe ezinụlọ ọnwụ gbaa idumu we bụ ya mari nke yi nwa sipu ya mari ndị ụ na we bụ ebo ya mari ndị ụ na we shi anụ asọkere n'ọnị ụsọ ka nye oriri asọkere n'ọnị ụsọ mmadụ ada eri ile nkite ada ata ọkpụkpụ a nyama n'onu nwene egbo eri nwene

ụmụnụ ububo ada ekwu ububo adaluan eisi awele ya we nwene nna agbani ezinụlọ ndị ụnụ na we bụ nwene nna bacha we ahụ na we dịka ee, onye ndị bụzụkwa ndị nị. ụmụ ofu mmadụ ka ụnụ bụ na mbụ tupu ụnụ ji bam ụba bam ụba bam ụba bam ụba gbaluo ekwe ụnụ sha ụnụ kịta onye ọbụla ba bite

ọrịa na ọ bụ na-ebule asụ na nwa ngele ngele onye awọrịghị ọkwụmụ ọ dị n'ọbala ị dị n'ọbala nwụ n'ihe ije nụme ụnụ mụọ mụ n'ọkwa ga a na-arịa ụfọdụ anwụte n'ime asụ wee na mmụọ egbuo ya Ọ- onye aka kwa eji ewepụ asọkpọ n'ime anya nke inwe ike maka na agbazigo n'ime ya kịta na ọ bụ na mma agbazi ihe niile cha na eji m oge ni na-ekene ndị niile nyeni m aka oge ni ji were ụkwụ tie n'elu Ubulu niile dịka ego oloko ụkpọ gbajụkwa

isi lumani m ji asị ụnụ daalụnị chukwu ya gọzie ụnụ ụnụ si akwanyeni m ugwu ugwu ya dịkwa n'ụnụ o. maka na ya bụ ugwu bụ nkwanye nkwanye ụnụ si kwanye n'ọgbọ Nwandu ugwu na-ege m ntị bụ na agbazie ebo dịsị iche n'iche n'elu Ubulu chukwu ya kwanyekwa n'ụnụ ugwu ụnụ ga-ahụkwa ndị kwanye n'ụnụ ugwu ka nri anụ ọzọ ọ dị na mma na m na-ekiri ihe ni m emepụcha ihe ni m ewepụcha oge na-ekwu ahụ m okecha dịka ee, ndị mmadụ ọnụọgụ a ndị mmadụ eluge osu kwasị ijeri mana ndị tụrụ ọnụ n'ime eluge mkpụrụ narị kọba anọ ọ bụrụ na ị kiri ya n'ime emepụcha nkwado ị ga-enwedo ike ihe mbụ ya tụ ya ọnụ n'ime ya ezipụ ya bụ okwu nke ọ bụla ị nwere ike mee ya eme mana ọ dị mkpa ya ka m si emepụcha ụnụ na-atụ ya ọnụ daalụ na chukwu ya gọzie ụnụ